ana m asị dododo nke ọ bụla onye chi biko ka o zere n'ụbọchị nke tata ka m ga-ewetara gị akụkọ nke si Anambra steeti wee bịa ebe e, nwanne anyị nwoke na-agwa anyị okwu maka ihe ọ fụ maka akwa mmiri nke Niger chetakwa na ga-akọrọ gị ya tata bụ Chidi Ikenna Amobi akụkọ ị ga-anụ taa ga-esi Igbowood TV chetakwa na Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe onyonyo pụtara ihe ịkwalite asụsụ Igbo omenala Igbo nke anyị ji wee dị ebube nke anyị ji wee kacha nke anyị ji wee dị egwu ka anyị na-agba mbọ ka anyị wetara mba ụwa dum na nke nwa bụ nke anyị wee na-asị gị dododo subscribe na Igbowood TV ka i wee na-enweta ihe ọbụla anyị na-ewepụtara gị na Igbowood TV na asụsụ nke anyị akụkọ ị ga-anụ tata bụ akụkọ ga-esi Anambra steeti wee bịa ebe nwanne anyị nwoke a kpọrọ Yul Edochie onye na-eme ejije mba ụwa dum maara maka ya akụkọ ọ na-ekwu ka o si wee gafee na okporo akwa mmiri nke Niger na ife ọ fụ n'enu ya ọ na-eti mkpu n'oke onu ma na-ayọ na-asị biko dododo ndị ọ dị n'aka ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị gọọmenti ndị ọchịchị Anambra steeti nakwa ndị Delta steeti ndị ọbụla ma ndị uwe ojii ndị ọbụla na-afụ ka ihe a na-eme n'obodo ga-adị mma ka ọ na-ekwu ka a mala ihe a ga-eme maka akwa mmiri okporo nke Niger n'ọda mgbe ọ na-agafe n'enu ya na ọ na-ada kwatakwata kwatakwata ka a sị na ọ ga-ada nke taa nke echi ee o wee kwụsị wee sị mba na ihe nwa bụkwa ihe ọ ga-eme ka mba ụwa dum wee mara na ihe dị otu a dị o wee na-ayọ onye ọbụla biko dododo unu ekwezina ka unu na-akwụba ụgbọala n'enu ya bụ akwa mmiri maka ọ dị ka ọ na-akwado ịda ada ọ dị ka ọ na-akwado ịda ada ọ gakwa na-ayọ ndị gọọmenti etiti nakwa nke Delta steeti na eh, As Anambra steeti ka ha dododo mara ihe a ga-eme ka a kwọọ nya bụ mmiri na ọgbụgba ọna tupu eh, tupu ọ gafee ikpere ụkwụ nke a ka ọ na-ayọ na-ayọsi ike ọ gakwa n'iru mgbe ọ na-asị ka a mara ife a ga-eme ka ọ na-asị ọ bụ na a ga-agwanwu ndị na-arụ okporo eh, akwa mmiri nke ọfụ nke nke abụọ nke a na-arụ na mmiri Niger ka ọ na-asị na ọ bụ na ha ga-abịanwu bịa dozigodu nke nwa kpatụgodi ya aka metụgodi ya ntakịrị ihe gbanye aka kpatụ ya kpatụ ya aka na ọ dị ka a na-asị na ọ na-akwado ịda ka o jidesigodi ya ike tupu nke ọzọ ewee dịcha mma ọ ga n'iru na-asị na ọ bụ na a ga-agwanwu ndị uwe ojii ndị ọ ndị na-afụ maka ndị moto nke a kpọ road safety nakwa ndị ụmụ okorobịa ndị na-anata ndị mmadụ ego ndị na-anata ndị ụgbọala ego na-anọgacha n'elu ya bụ akwa mmiri Niger ka ọ na-asị na ọ bụ na a ga-agwafa ka ha pụtagodo ebe a ka ha gbago na mgbagote otu a ma ọ na mgbadata otu a maka na ebe a ha na-anọ na-eme na ụgbọala na-abịa akwụcha na ogologo n'elu ya bụ akwa mmiri wee gbadazịa na ọ na-aga Asaba toll gate na ya bụ ife adịrọ mma na ọ na-eme na ya bụ akwa mmiri na-ebuzi ibu o bulu ibu na ọ bịa mee o ji atụgharịgharị ma mmadụ na-agbafe n'elu ya o mee daa ma tigbuo mmadụ ofu ụbọchị o wee na-asị biko dịka o kwu na ihe onyonyo nke anyị ga-egosi gị taa ọ sụrụ na asụsụ bekee ka anyị ga-egosi gị ka o si wee kwu ya nakwa ka ya bụ ife si wee dị kiligodi ya Good morning, everyone.
Hope you guys are all doing good. All right, just uh, a situation report from my side. The Niger Bridge, the Niger Bridge is shaking seriously. Okay, the Onitsha Asaba uh, Bridge, it is shaking seriously. I'm just coming from there. There was uh, a traf- uh, some traffic

e, dịka ị pụtagoro ka anyị na-agwa gị dododo gba mbọ subscribe na Igbowood TV marakwa na Igbowood TV bụ nke anyị ọ bụ nke anyị na gị ọ bụ nke gị ọ bụ nke anyị ọ bụrọ sọ anyị nwa nwe ya ọ bụ anyị na gị nwe ya gba mbọ gwa ndị mmadụ maka Igbowood TV subscribe a na Igbowood TV ebe ị na-ekiri ihe a ị nee n'okpuru ị ga-afụ ebe subscribe nke na-acha mmee mmee pịa nya aka ife ọbụla anyị tinye ị ga na-enweta ọ bụ na ị pịchaa nya aka ị nee n'akụkụ ị ga-afụ ebe e sere mgbịrịmgba pịa mgbịrịmgba aka ife ọbụla anyị tinye ị ga na-enweta ya nke a bụ nke anyị anyị na-eme nke a maka anyị nwa o nwerọ onye anyị na ya na-azọ ya azọ nke a bụ nke gị ọ bụ nke m nwa biko gba mbọ subscribe a na Igbowood TV ka ị wee na-enweta ife anyị na-egosipụtara gị na ya bụ ihe onyonyo Igbowood TV chetakwa na onye kọrọ gị akụkọ bụ Chidi Ikenna Amobi wee sị gị dododo